Igbo ndị ọma mụrụ m ekene m unu anyị abịakwana na nnọkọ anyị nke ụbọchị tata ehihie ọma nụ aha m bụ Oriakụ Theresa Ifeoma Agha anyị abịana n'oge mmemme anyị ji elelu anya na ntụgharị uche anyị banyere onye okike kere ụwa bụ Chineke nke kere eluigwe na ala ebe anyị na-anọ wee na-achịgharị uche na njem anyị na ya n'elu ụwa maka okike o kere mmadụ na ihe okike e kere n'elu ụwa n'ihe onyonyo anyị n'oge gara aga anyị kwupụtara wee sị na Chineke anyị bụ mmụọ o ji aka ya dịrị n'onwe ya o nweghị isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe na ọ bụ onye okike na osebụwa nke ihe niile. Anyị kwukwara maka onye nyanwa bụ Chukwu bụ. Anyị kwuru na o ji aka ya dịrị n'onwe ya. Na mmadụ ịkọ maka Chineke na mmadụ ebe a ga-ebido kọba wee kọwapụta ọfụma onye Chukwu bụ. Mana anyị maara na Chineke anyị bụ chi nwere aha. Chineke anyị bụ chi nwere ntị na-anụ ihe. Ọ na-ekwu okwu. Ọ na-aga njem. ọ na-eme ihe niile dị ka anyị onwe anyị bụ mmadụ si wee ghọta na obere uche anyị bụ mmadụ nwere n'elu ụwa anyị wee sị na chukwu a kere mmadụ ka o si eme na ka anyị si afụta ndụ anyị n'ụwa na-agba akaebe n'ezie na e nwere onye dị ka chukwu ọ maka chukwu ahụ ka anyị ji maka ya wee bịa taata wee na-ekwukwa maka ya Na ụbọchị tata, ana m ayọ gị dịka ị na-esonyere m n'ihe mmemme a, ka ị kaba arụ fụ na ị na-etinye aka n'ebe anwa e sere ihe na-acha mme mme a na-akpọ ebe a na-asubscribe n'ihe onyonyo anụnwa. Ka ị na-asubscribe ya ka ị na-eme ka mba ụwa ghọta na e nwere ihe mmemme dịka ihe onyonyo a nke anyị nọ na ya wee na-akọwa maka Chukwu. mmadụ o kere eke na ihe e kere eke ka anyị nọ na ya wee na-akọwapụta ebumnobi Chineke n'ebe mmadụ nọ ka anyị nọ na ya wee na-akọwapụta ihe Chukwu chọrọ n'aka anyị dịka ndị o kere eke anyị wee na-ekwu aka m bụkwa Oriakụ Theresa Ifeoma Agha ana m ayọ gị ka ị sonyere anyị n'ihe mmemme a amaara m na izuụka dị asọ anyị mere mmemme ya na onye ọbụla gbara mbọ onye o nwere ike ịfụ na o sonyere ọfụma anyị wee na-asị ka ekene dịrị Chineke anyị onye mere ka Kristi si n'ọnwụ binie onye nke ụka niile na nsọtụ ụwa niile nọ n'oriri ya n'ụbọchị tata n'ihe onyonyo anyị nke ụbọchị tata anyị ga-aga n'iru inelu anya ịma ebumnobi Chineke n'ebe mmadụ nọ onye bụ mmadụ onye bụ mmadụ Ọ sị na mmadụ bụ onye Chukwu kere, o yie nye. Mmadụ bụ onye Chukwu kere, o yie nyanwa bụ Chukwu kere ya. O wee gwakwa anyị sị na Chineke kere mmadụ ka o kechere ihe niile dịka akwụkwọ Genesis chapter 1 from verses 1 to 26 e wee gwa anyị sị na Chukwu kere elu na ala kee ihe niile dị n'ime ụwa a Bịazịa na verse 26, ọ gwa anyị na ka Chukwu kechere ihe niile o kere n'elu ụwa, na mmadụ bụ ihe ikpeazụ Chineke kere. O wee sị anyị, na nkwekọrịta nke Atọ n'Ime Otu dị ngọzi, Akwụkwọ Nsọ sị, Chineke wee sị, ka anyị kee mmadụ ka ọ dị ka anyị, ka anyị kee mmadụ ka ọ dị ka anyị. Anyị kọwaburu n'ihe onyonyo anyị sị na Chukwu bụ ịhụnanya, Ihe chịkọtara onye Chukwu bụ bụ ịhụnanya. Chukwu bụ ịhụnanya. Ọ bụ n'ịhụnanya a ka Chukwu ji wee sị na n'ime nyanwa bụ Chukwu na ebere jupụtara ya arụ, amara jupụtara ya arụ, ịhụnanya jupụtara ya na arụ. O wee sị na ya ekechaghị ihe niile ya kere O nwere onye nwere ike ilu ogo ihe nyanwa bụ Chukwu chọrọ ka ọ banye n'ihe nyanwa bụ Chineke kere maka iji ya wee lụpụta ọlụ nyanwa bụ Chineke bu n'obi o wee sị ka anyị kezie mmadụ ka ọ dị ka anyị o wee kee mmadụ o wee yie Chukwu akwụkwọ nsọ mere na Chineke ji ịfụnanya wee si n'eluigwe gbadata n'ụwa wee kee mmadụ ọ sị na ka o kechere ihe niile a wee kee mmadụ a Chukwu wee nee anya wee fụ na ihe niile o kere dị mma o wee were ihe niile ahụ o kere wee tinye mmadụ n'aka mmadụ wee ghọta n'ezie na o nwere onye zitere ya n'elu ụwa ka mmadụ na-adị ndụ na-aga Akwụkwọ Nsọ mere ka anyị mara na Chineke na-esi n'eluigwe na-agbadata n'ụwa na-anọnyelụ mmadụ, ya na mmadụ na-akparịta nkata n'ịhụnanya na aṅụrị na-enweghị nsogbu ọbụla na-enweghị mmetọ ọbụla Chineke na mmadụ wee na-ebirite n'ịhụnanya ọ bụ n'ịhụnanya ka Chukwu ji wee kee mmadụ Ọ bụ n'ịhụnanya ka Chukwu ji wee sị ka mmadụ nọrọ n'ịma mma na adịmasọ na anwụ anwụ. Chukwu wee kechee mmadụ, ya na mmadụ wee na-akparịta ụka. Mmadụ wee na-anụ onu Chineke site n'ihe ndị niile o kere eke. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Abụ Ọma 29 bido na usoro nke abụọ gbadatara ọ sị na onu Chineke na-ada na ọ na-ada dịka ihe nwa mmadụ na-enwere ike ịkọwa n'enu oke osimiri na onu chineke na-eme mkpọtụ n'enu oke osimiri na onu chineke na-ada dịka egbe igwe na onu chineke jupụtara na ebube na onu chineke na-eme mkpọtụ n'ihe okike ya niile chineke wee sị ebe ọ bụ na o kere mmadụ ka mmadụ ghọta onye nyenwa bụ chukwu chineke wee gosi mmadụ onwe ya n'ihe niile ahụ o kere Mmadụ wee na-afụta ọrụ ebube Chineke n'aka ọrụ ya. Chukwu wee sị, Ebe ọ bụ na m kere mmadụ na adịmasọ na ịma mma, o nwere ihe Chineke ji wee dị iche n'ebe mmadụ nọ. Ọ bụ ihe ahụ Chineke ji wee dị iche n'ebe mmadụ nọ ka Chineke kọwatara mmadụ wee sị mmadụ n'ezie ọ bụ m bụ Chi kere gị ebe m bụ Chi kere gị anyị maara na Chukwu gwara anyị sị na ya na mmadụ agaghị ekeke otito ya O nwere ihe Chukwu ji wee dị enu karịa mmadụ. Chineke chọrọ n'aka mmadụ nsọpụrụ na irube isi. Chineke chọrọ n'aka mmadụ nsọpụrụ na irube isi. Dịka anyị maara na anyị enweghị ike ịkọwacha ihe niile banyere Chukwu, sọ Chukwu maara ihe o ji wee masị ya na mmadụ ga-enwe nsọpụrụ n'ebe nyenwa bụ Chineke nọ. Anyị enweghị ike ịjụ ajụjụ, anyị enweghị ike ikwu okwu, anyị enwerekwanụ ike ịsị kedu ihe Chukwu ji wee chọọ ka e nwee ihe dị iche n'etiti anyị na ya. Ọ bụ ya bụ Chineke demandịrị na a ga-enwerịrị ihe dị iche n'etiti yanwa na mmadụ na ihe o kere eke ka mmadụ wee nwee nsọpụrụ na irube isi. Ọ ya ka akwụkwọ nsọ ji wee gwa anyị wee sị na ihe ọbụla Chineke chọrọ ihe niile Chineke chọrọ n'aka anyị bụ ihe ọbụla ọ sị anyị mee ka anyị na-eme etu ahụ o si wee gwa anyị na-enwere ajụjụ na-enwere mgbagha na-enwere ihe ọbụla kama na irube isi na umeana na nsọpụrụ. Ọ n'ọnọdụ a ka Chukwu ji wee kpọọ mmadụ wee sị, Ekechaana m ihe niile wee nye mmadụ ntụziaka ka mmadụ ga-esi wee bi n'ụwa a. Ọ ebe a ka Chukwu nọ wee sị mmadụ wee bịa sị, lekwa osisi a dị n'ime ogige. Ụbọchị ọbụla mmadụ metụrụ ya bụ osisi aka, ka mmadụ ga-anwụ o nwere osisi dị n'ime ogige chineke ji wee chọọ na mmadụ ga-aghọta na o nwere onye zitere ya n'elu ụwa ka anyị sọpụrụ ya bụ ntụziaka ya na osisi a dị n'ime ogige na mmadụ ama emetụ ya aka chineke wee gwa anyị na ebumnobi o ji wee zite anyị n'ụwa a o ji wee kee mmadụ bụ ka mmadụ sonyere ya n'ịhụnanya ịhụnanya ahụ o ji wee kee anyị ịhụnanya ahụ ọ wụnyere n'ime mmadụ Ịhụnanya ahụ nọ n'ime ya o tinyere n'ime mmadụ. Ọ sị na ọ bụ n'ịhụnanya a ka anyị ga na-ebi, ka mmadụ dị ndụ n'elu ụwa ga na-ebi. Ọ bụ n'ịhụnanya a ka anyị ga-eji gosi Chineke n'eziokwu na anyị ghọtara ọnọdụ anyị n'ụwa. O wee sị mmadụ, Dị ka m kecheworo gị, o nwere ọrụ m chọrọ ka m tinye gị n'aka. Nke mbụ, mmadụ ga na-ebi n'ịhụnanya. Ihe niile gbasara mmadụ ga-abụ ịhụnanya. Nke ịbụọ, mmadụ ga-eji ịfụnanya lekọta ihe niile Chineke kere eke anya. Ọ nya mere akwụkwọ nsọ ji gwa anyị na akwụkwọ Revelation sị na Chineke kechere ihe niile were ya nye mmadụ n'aka wee nye mmadụ ikikere ịbụ ihe niile o kere eke aha. Ihe ọbụla mmadụ siri ihe ọbụla zaa ka ọ ga-aza. Ọ nya mere na mgbe Chineke kere Eve wee kpụrụ ya wee kpụnye Adam, Adam wee fụ ya wee sị, Yes, na nke a bụ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ m, nke a bụ anụ arụ sikwa n'anụ arụ m. A ga-akpọ gị Nwaanyị, nke pụtara Eve. Ya mere, ọ nyanwa mere na Adam bụrụ Eve afa. Otu a ka Adam si wee bụọ ihe niile Chineke kere eke aha. N'elu ihe niile a Chineke bụrụ ihe e kere n'elu ụwa, ihe ahụ niile Adam kpọrọ ya ka ọ na-aza ruo taa. O nwerọ nke a gbanwere agbanwe. Ọ bụ ịhụnanya ka e ji arụ ọrụ ndị a niile. Chineke wee gwakwa mmadụ na a ga-elekọta ihe ndị a niile anya. Ihe niile nke ọbụla ị kpọrọ aha ị ga-elekọta ya anya ka i wee nwee ike nye ụsa Nye nkọwa banyere ihe niile Chineke tinyere gị n'aka. Ọ ya ka a na-agwa anyị wee sị na ihe niile nọ n'ezinụlọ gị, ihe niile Chineke tinyere gị n'aka, ị ga-enye nkọwa maka ha n'ụbọchị ikpeazụ. Ị ga-enye ụsa maka ha n'ụbọchị ikpeazụ. Ị nwere ike ịsị na ihe ọbụla dị n'aka gị na ọ nke gị ka ọ bụ. Ọ bụrọ nke gị maka na Chineke debere ihe ndị a niile wee sị gị ka i lekọta ya anya. Chukwu gwakwara mmadụ wee sị na ihe ọzọ mmadụ ga-emekwe n'ụwa bụ na mmadụ ga-ejikwa ịhụnanya wee baa n'ụwa wee mụbaa ụwa na mmadụ ga-amụba n'ụwa na anyị ga-esitezi na ịbụ mmadụ anyị wee mee ka mmadụ bawanye n'elu ụwa nke a bụ ọrụ Chineke kenyere mmadụ nke mbụ ibi n'ịhụnanya dịka Chukwu bụ ịhụnanya n'onwe ya nke ịbụọ Iji ịhụnanya lekọta ihe niile Chineke kere eke anya. Nke ịtọ, iji ịhụnanya wee na-ebu afọ ime wee na-amụ nwa ka mmadụ wee si otu a na-abawanye. Ọ bụ ịhụnanya a ga-edu gị, ga-edu mụ na gị, ga-edu ụwa n'ihe ọ bụla anyị na-eme n'elu ụwa. E mere ka anyị mara na ọ dị ụzọ ihe a- atọ dị n'ụwa a nke na-edu ụwa. Ọ sị nke mbụ, ịfụnanya, okwukwe na nchekwube. N'ime ihe niile a na ihe chịkọtara ha ncha bụ naanị ịhụnanya. Ọ bụ onye nwere ịhụnanya ga-eji ịfụnanya ghọta ihe a kọwaara ya, were okwukwe nabata ya, werezie okwukwe tinye ya n'ọrụ, o wee pụtazie na nchekwube n'ihe ahụ i tinyere n'ọrụ na ọ ga-amịtara gị mkpụrụ. Ọ nya ka a na-akọwara anyị tata dịka mmadụ anyị bụ ka anyị leruo anya Ka anyị leruo anya na ndụ a Chineke zitere anyị n'ụwa a. Naanị ụzọ ihe ịtọ ka e keere mmadụ. Nke mbụ, ịbụ, ibi n'ịhụnanya, ilekọta ihe okike anya, na ịmụba n'ụwa. Ihe ndị a niile Chineke hapụụrụ anyị. Ọ bụ ọ bụ onye nwere ịhụnanya. N'ịhụnanya ka nwoke ga-eji je nụta nwaanyị. N'ịhụnanya ka nwoke ga-eji leta nwunye ya mgbe ọ na-ebu afọ ime. N'ịhụnanya ka nwoke na na nwunye ya ga-eji nọ n'ụlọ wee na-akparịta ụka dị ka nwanne na nwanne, ofu anụ arụ si n'ofu anụ arụ, ofu ọkpụkpụ si n'ofu ọkpụkpụ. N'ịfụnanya ka nwaanyị ga-eji bu afọ ime. N'ịfụnanya ka di na nwunye ga-eji wee nekọta onwe ha anya n'oge njem afọ ime anwa. N'ịfụnanya ka nwaanyị ga-eji mụ ya bụ nwa. N'ịfụnanya ka a ga-eji wee nekọta ụmụaka a mụtara n'ụwa anya. N'ịfụnanya ka a ga-eji zụlite ya bụ ụmụaka, ụmụaka wee wee nwee ike na-ebikwa n'ịhụnanya. Ọ ịhụnanya a ka Chineke na-atụ anya n'aka mụ na gị n'ụbọchị taa dị ka mmadụ, onye Chukwu kere o yie nye. Chukwu wee sị na ọ bụ ịhụnanya ya na onwe ya fụrụ ọ fụrụ n'ime onwe ya na o jubigara na-agbọsịsị agbọsịsa ka ọ sị ka ọ gbọsanyezie n'ime mmadụ o wee sị na ọ mụ na gị na-abụ ka ọ dịzi arụ maka na Chukwu kechere mmadụ wee sị Ebe ọ bụ na yanwa bụ Chukwu kere mmadụ n'ịma mma na adịmasọ na anwụ anwụ, na ọchịchọ obi nke yanwa bụ Chukwu, na ịhụnanya nke yanwa bụ Chukwu, o wee sị na mmadụ kwesiri iji uche nke onwe ya wee bie ndụ nke onwe ya, na ndụ nke abụrọ na mmanye, na ndụ nke abụrọ na iji obi chịchịchịchị, obi aghụghọ na mkpagbu, na arụrụala n'ụdị dị iche iche wee na-ebi ndụ. Ebe ọ bụ na ịhụnanya enweghị ike ịkọ n'ime mmadụ, Chukwu wee sị, Mmadụ nwere ikikere ibi ndụ etu o si wee masị ya, mana ọ ga-abụ na ntụziaka nke yanwa bụ Chukwu. O kwugo na o nweghị onye ọbụla ya na ya ga-ekekọ otito ya. O mere ka anyị ghọta nke a ọfụma, na yanwa bụ Chineke bụ Chineke nke ekworo. Ọ bụrụ na onye maara Chukwu maara Chukwu ọfụma, ị ga-ama na Chukwu bụ Chineke anaghị achọ onye ọbụla Itinye aka n'ihe ọ bụla gbasara ihe gbasara ndụ mmadụ ga-ebi n'ụwa wee jee n'igwe. O wee sị na ya bụ Chineke nke ekworo, ka mmadụ ghara inwe chi ọzọ wee tinyere ya, ma ọ bụ iche echiche ime ihe ọ bụla na-agaghị abụ maka otuto nke Chineke. Ọ ya mere o ji wee sị mmadụ, I nwere ikikere ibi ndụ n'usoro mgbaso iwu m a na ị gbasoo iwu m a ị gaghị enwe nsogbu ị gbasoo iwu m a ị gbasoo ntụziaka m a ị gbasoo ndụ nke ịhụnanya ọ ga-afịa arụ onye ọzọ ịbata n'etiti Chineke na mmadụ ọ ya mere Chineke ji wee na-agwa mmadụ mgbe niile ka anyị ghọta ebumnobi ya nwa bụ Chukwu n'ebe anyị nọ ebumnobi ya n'ebe anyị nọ bụ ka anyị bie n'ụwa fee ya wee nwee ike ibinyere ya n'aṅụrị na otito ya dị ebeebe n'eluigwe. Ya mere ụmụnne m, n'ihe onyonyo anụnwa, anyị na-ekwu maka mmadụ, onye mmadụ bụ, etu Chukwu si kee mmadụ na ebumnobi Chineke o ji kee mmadụ. Mụ na gị ka ọ dịzịrị kịta inechigha anya na ndụ m, nechigha anya na ndụ gị ka ị mara ma ọ kwa ndụ a Chineke chọrọ n'aka gị ka ị na-ebi n'ụbọchị taa. Ọ kwa ndụ ịhụnanya a Chineke chọrọ n'aka gị ka ị na-ebi n'ụbọchị taa. Kedụ ihe na-akpasacha gị uche n'etiti gị na Chineke gị? Kedụ ihe ahụ bụ nsogbu n'etiti gị na Chineke gị? Kedụ ihe nwere na ike ikewapụ gị n'ịhụnanya nke Kraịst? Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ dịghị ihe ọzọ ga-ekewepụ anyị n'ịhụnanya nke Chukwu. Akwụkwọ nsọ sị ọ bụ mkpagbu, ọ bụ nsogbu, ọ bụ enweghị ego, ọ bụ amụtaghị nwa, ọ bụ iru uju, ọ bụ ize ndụ, Ọ bụ di gị? Ọ bụ nwunye gị? Ọ bụ nne gị? Ọ bụ nna gị? Kedu ihe nwere ike ikewapụ gị n'ịhụnanya Kraịst? Baịbụl sị, Olo, na n'ihe ndị a niile, na mụ na gị karịrị dike ọgụ n'ime onye a hụrụ anyị n'anya. Naanị ma ọ bụ na anyị ga-ereciprocate back, ọ bụ na anyị ga-akwụghachi ụgwọ ịhụnanya anwa Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Ọ sị na anyị ga-akwụdosi ike, na anyị ga-eji okwukwe anwa nke anyị natara na ihe niile anyị maara maka Chukwu wee kwudosie ike wee sị ọbụladị n'oge nnega onweghị ike kewapụ anyị n'ịhụnanya Kristi ya mere ụmụnne m ka anyị jisi na ike ka anyị gbaba ọsọ ndụ a ka anyị jisi ike tada eze alụ maka na ụwa anyị nọ n'ime bụ sọsọ ogwu nsogbu ebe ọbụla ị fụrụ onwe gị bụ ụzọ nke obe ebe ọbụla ị fụrụ onwe gị bụ ụzọ nke afụfụ mana ịhụnanya kraịst nọrọ n'ime gị ị ga-eji ya bụ ịhụnanya wee merie nsogbu ọbụla nke na-abịa na ndụ gị ya mere ụmụnne m jisi na ike n'ọsọ nke okwukwe anyị na-agba n'elu ụwa ka ọ ghara ịghọ anyị ahịa ka ọ ghara ịna anyị n'iyi mmadụ bụ onye chukwu kere wee chọọ n'aka mmadụ ka anyị fee nye ka anyị zere ya bụ osisi dị n'ime etiti ogige ọ gwara mmadụ nekwa osisi a emetụkwana ya aka nekwa osisi a ejekwana na ya ụbọchị ọbụla i jere n'osisi a ka ị ga-anwụ ụbọchị ọbụla i mere ihe a m gwara gị emena ka ị ga-anwụ ọnwụ nke a na-ekwu okwu abụghị sọsọ ọnwụ anụ ahụ kama na onye a ga-anwụ na mmụọ ọnwụ ga-ewetara mmadụ ịdaba n'ọkụ mmụọ ebighị ebi ya mere ka anyị jisi na ike yọọ Chineke amara nke ọ gwara anyị na amara ya ezugoro anyị ibi ndụ n'ụwa a maka inweta ndụ ebighị ebi ka anyị yọọ Chukwu site na ebere na afọ ọma na ịhụnanya ahụ o ji wee kee anyị n'ụwa ka anyị nọgidesi ike N'ịdị na-agbaso ụkpụrụ ya mgbe niile, ghara ikwe ka ihe ọ bụla ketọpụ anyị n'ịhụnanya Chineke, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ebisa ndụ anyị n'ụwa a ka Alaeze eluigwe wee bụrụ ihe nketa anyị. A ka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Theresa Ifeoma Agha, onye nke na-anọ na ihe onyonyo a mgbe niile wee na-eweta ntụgharị uche banyere onye bụ Chukwu, mmadụ o kere eke na ihe o kere eke. etu anyị ga-esi wee gbaa ọsọ ndụ anyị wee bie ndụ anyị n'ụwa a na-enweghị mgbakasị arụ ọbụla na-enweghị ihe ọbụla ga-eme ka o nwee ihe ga-abata n'etiti anyị na chineke wee na-ayọ amara chineke na-ayọkwu ya ka o nyere anyị aka ka anyị nọgidesie ike na nkwenye anyị kwenye na ya- na yanwa bụ chukwu ọ ga-abụ mgbe anyị ga-anọcha na ndụ a ka alaeze eluigwe wee bụrụ ihe nketa anyị gaa n'iru ịjụ m ajụjụ Gaa n'iru itinye uche nke aka gị n'ihe ọbụla bụ etu i si chọọ ka e si wee na-eme ihe onyonyo a ka o wee nwee ike na-akawanye mma. Gwakwa ndị ọzọ maka ya ka anyị nwee ike na-abịa oge ọbụla e tinyere ihe onyonyo a ka ị nwee ike sitekwa na ya wee na-amụtawanye ihe ga-enyere gị aka maka ndụ a anyị na-ebi n'ụwa a Ka ọ ga-abụ mgbe ndụ anyị ga-aga na njedebe, ka anyị si na ndụ a, ihe anyị mụtara na etu anyị si wee bi ndụ anyị, wee sị Chineke, Lee m, abịara m ka m nye gị ụsa banyere ije i zitere m n'elu ụwa, maka na otu ụbọchị, onye ọbụla nọ n'ụwa a ga-ahapụrịrị ụwa a, wee jee nye Chineke ụsa banyere etu o si wee bi ndụ ya. Ka Chineke gọzie anyị niile, nyere anyị aka. Ka anyị ga-alaghachikwa n'oge ọzọ ka anyị nwee ike na-asị Lee ka ndụ anyị si wee kawanye mma! Ka ọ ghara ịbụ anyị nụchaa, ọ dị ka mmiri a na-agbasa n'okwute, kama ka site n'enyemaka Chineke, ka ndụ anyị na-akawanye mma e, ụbọchị niile anyị nụchara nkụzi a, ka ndụ anyị na-akawanye mma ụbọchị niile na n'oge niile. Udo nke Chineke dịrị anyị dị ka anyị na-etinye ihe ndị a niile n'ọrụ. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, amen. Ka emesịanụ.